moni moni nonse konse kumene muli ndikulandireni pano pa tiyankhuleni ambuye tikuyamba sabata yatsopano lero pa mande lolemba lero ndi pa 1 february 2021 sabata yatsopano mwezinso watsopano uthenga wabwino ukuchokera buku la mark mariko 5 ndime yoyamba kulekeza 20 ambuye akhale nanu akhalenso ndi mzimu wanu mawu a muthenga wabwino monga adalembera mariko woyera ulemu kwa inu ambuye tsono yesu ndi ophunzira ake adafika ku tsidya la nyanja ya galileya ku dera la agerasa yesu atangotuluka mchombo munthu wina wogwidwa ndi mzimu woyipa adadzakumana naye kuchokera ku manda munthuyo ankakhala ku mandako ndipo padalibe wina wothanso kummanga ngakhale ndi unyolo womwe Kale anthu adayesa kangapo kummanga miyendo ndi zitsulo ndiponso kummanga manja ndi maunyolo, koma iye ankangowamwetsula maunyolowo ndipo zitsulo zomanga miyendozo ankangozithyola. Padalibe ndi mmodzi yemwe wotha kumgonjetsa. Usana ndi usiku ankakhala kumandako ndi m'mapiri, akumangofuula ndi kudzipweteka ndi miyala. Pamene iye adaona Yesu chakutali, adamthamangira nadzamgwadira, mokweza mawu adati, Kodi ndakuputani chiyani, Inu Yesu, Mwana wa Mulungu wopambana zonse? M'dzina la Mulungu ndikupemphani, musandizunze. Adatero chifukwa Yesu anali atanena kuti, Mzimu woipawe, tuluka mwa munthuyu. Tsono Yesu adamufunsa munthuyo kuti, Dzina lako ndani? Iye adayankha kuti, Dzina langa ndine Chigulu, chifukwa tilipo ochuluka. Ndipo iye adadandaulira Yesu kwambiri kuti mizimuyo asaitulutsire kunja kwa dera limenelo. Pafupi pomwepo, pachitunda poteropo, pankadya gulu lalikulu la nkhumba. Tsono mizimu yoipa ija idapempha Yesu kuti, Tipirikitsireni ku nkhumbazo, tiloleni tikalowe m'menemo. Yesu adailoladi. Iyo idatuluka nkukalowadi m'nkhumbazo. Pomwepo gulu lonselo lidaguduka kutsika chitunda chija mwaliwiro nkukadziponya m'nyanja mpaka kufera m'madzimo. Zonse zidalipo ngati zikwi ziwiri. Oweta nkhumbazo adathawa nakasimbira anthu mumzinda ndi kumidzi. Pamenepo anthu adatuluka kuti akaone zimene zidachitikazo. Atafika kumene kunali Yesuko, adaona munthu adagwidwa ndi mizimu yoyipa uja atakhala pansi atavala misala ija itatha, munthu woti adalowedwa ndi chigulu cha mizimu yoyipa. Anthuwo adagwidwa ndi mantha. Anzawo amene adaonera zonse zikuchitika adawasimbira zimene zidamuchitikira munthu wamizimuyo. ndiponso nkhumba zija. Apo anthu adapempha Yesu kuti achoke ku dera lawolo. Pamene Yesu ankakalowa m'chombo, munthu amene adaagwidwa ndi mizimu yoyipa uja adapempha kuti apite nawo. Koma Yesu adakana namuuza kuti, Iyayi, iwe pita kumudzi kwa anthu akwanu, ukawafotokozere zazikulu zimene Ambuye akuchitira mwa chifundo chawo. Munthuyo adapitadi nakayamba kufalitsa ku dera lotchedwa Mizinda Khumi, zazikulu zimene Yesu adamuchitira. Atamva zimenezo, anthu onse adazizwa kwambiri. uthenga wa ambuye ulemu kwa inu ambuye yesu khristu tikumva mawu a tsiku la lero pa 1 february 2021 amene tikuona kuona mphamvu ya mulungu mwa ambuye athu yesu khristu kuonanso kufooka kwathu ife ngati anthu mzathu tikumumva akunena kuti iyeyo ndi chigulu iyeyo ndi chikhamu pakuti mwa iye alimo ambiri ademoni alimo ambiri ziwanda zoyipa zimene zikumpatsa ukapolo ndipo tikumvanso kuti akuti amakhala kumanda kungomva choncho chithunzithunzi tinacho kale kuti ah, munthu amakhala kumanda akatero basi m'mapiri ambuye yesu mwa mphamvu yawo chifundo ndi mphamvu zonse pamodzi akulamula mzimu woyipa uja akulamula chigulucho tuluka mwa munthuyu get out of this person munthu uja amakhala ndi dzimphamvu zodabwitsa zina zake tikuona pamene papoyera kuti pamaso pa mulungu palibenso mphamvu zoposa mphamvu zake za mulunguyo pamaso pa ambuye athu yesu khristu palibenso chinthu choposa mphamvu za yesu khristuyo tili pa ulendo pansi pano ndipo tikakhala pa ulendo umene wobwerera kwa atate timakumana nazo amapezeka ndithu abale athu pena ife tomwe amene experience imakhala ndithu yofanana ndithu kuona kuti akuti mzathuyu wadwala ndithu sakupeza bwino koma kodi zikatigwera ngati zimenezozo timathawira kwa ndani where do we go to kuyenera ngati ndife tomwe komanso taona abale athu taona neba wathu pena pake Apa pakuoneka kuti munthu uyu he or she is undergoing some kind of a spiritual battle. Timuthandize m'mapemphero, abwere pamfupi ndi ansembe ampempherere, kaya ndi madzi oyera aja odalitsa amuwaze, athandizidwe. kumpempherera prayer prayer prayer mapemphero mapemphero mapemphero palibe chomuposa mphamvu mulungu pamene tikunena ndi kutsindika za mapempherowa kudzera mu uthengawu tikuyenera kuwunikanso kuti Tisamayiwalenso kuti munthu ndi thupi ndi mzimu pamodzi ndipo ziwirizi zimayenera kulumikizana bwino. Mnzathu akadwala, tiyambire kudwala kodabwitsa kofanana ndi zimene tikuona mu Uthenga Wabwino, chikhamu, chigulu. Pamene tikumupempherera tisayiwalenso kuyesetsa kupeza medical attention. The medical aspect komanso kuti munthuyo timvetsetse umunthu wathu thupi psychology eh? timayenera kuyesetsa kuti ah, mwina pali pena pake akufunika professional counseling akufunika ndithu psychotherapy psychiatry igwire ntchito uku tikumuthandiza ndi zachipatala zimenezo ukunso tikumuthandiza ndi mapemphero Nthawi zina timakhala ngati tikumuyesa Mulungu tikamanena kuti m'dzina lake mnzathu achire, apange zakuti. N'zoonadi, Mulungu sitingapeputse mphamvu zake. Taona kale zimene Ambuye Yesu akuchita kumuchiza munthu amene amasautsa anthu, amene mzimu woipa umamusautsa. Koma ndi Mulungu yemweyo amene tisamaiwale kuti adatipatsa nzeru, adatipatsa ubongo wokumbukira kuti. ndi nzeruzo. Mankhwala amagwira ntchito yake akatipatsa prescription, muzimwa mmawa, masana, madzulo, muzipanga zakuti, kodi kaya ndi ma steaming wa, kaya ndi zakuti, kaya ndi zakuti. Uku tikupemphera, uku tikuyesetsa kugwiritsa ntchito zinthu zimene Mulungu mwini wakeyo anatipatsa. Choncho tikuyenera nthawi zonse osaiwala mapemphero komanso ndi nzeru, reason, izigwirizana, iziyendera limodzi ndi faith ija. Pamene tikukamba izi, tisaiwalenso kuti timakhala nthawi zambiri akapolo a zikhulupiriro zosiyanasiyana pamene taona kuti mwina mutu wathu sukuyenda bwino, tili m'mavuto osiyanasiyana. tisamalolere mantha kuti alowe mwa ife ife nkuwapanga entertain manthawo once we entertain mantha timakhala ngati kuti tikunena kuti mulungu sinu wamphamvu koma wamphamvu ndi woyipayo ambuye yesu khristu mukuchepera inuyo koma wamphamvu ndi uyuyu tikalola mantha kulamulira moyo wathu timasanduka akapolo ndi zija zongoti mvula isagwe eh, mvula imene ichokera kuti tisaone mbalame mulungu adalenga kalekale akhale kadzidzi imeneyi ndi uthenga wanji umenewu zikuchokera kuti eh, afuna andilande ufumu afuna andipange zakuti examination fever ana sukulu pena ayi ndikuona zakuti eh, kukhala ngati ujangu wa sataniki eh, mwakuti ukapolo osiyanasiyana kuntchito kaya ndi ku ofesi hey, kukhala ngati lero kunadzalowa zina zake eh, naona kuti eh, mphemvu imene ijayo iyi mwakuti mwakuti ukapolo osayiwala chikhamu ndi chimenecho chimabwera mmutu mwathu kaya ena adani salephera osatifunira zabwino otifunira zoyipa koma kothawira kwathu kodi sikuja kukapondaponda uko uko tingokhala akapolo pamene ukufuna kuzama mu izo nzako winayonso afuna akazame momwemo mmangokhala ngati mupikisana it becomes a vicious circle popanda pothera

get out ifenso tikakumana ndi zokhoma tikaona kuti mmutu mwathu mukhala ngati muli chikhamu sizikuyenda kothawira kwathu ndi kwa mulungu yekha basi kumapeto kwa zonse tikuonanso kuti pamene mulungu atichitira zabwino tiyeni tiyesetse kuphunzira kugawana nawo anzathu ndife ma missionaries we are all missionaries of the good news mulungu atidalitsa tachira talandira zina zake zabwino tiyeni tiwauze anzathu chifukwa ambuye akumuuza uyu kuti "Ah, ufuna unditsate iyi ndi chabwino koma tapita kumudzi kwa anthu akwanu pita kumudzi kwa anthu akwanu ukawauze zazikulu zimene mulungu wakuchitira tikumva kupita kwawo ku mizinda khumi ifenso tili nayo mizinda khumi yosiyanasiyana tiyeni we have to be agents of the good news tichitire umboni zabwino zimene mulungu amatichitira nthawi zonse amen pitani ku dziko lonse lonse lapansi kafalitseni